OK, Dia daoibh, a chairde, agus fáilte chuig an Measúnú Leanúnach 2. So, inniu beidh muid ag déanamh léamhtuiscint agus ag eh scríobh cúpla freagraí don dos eh don don léamhtuiscint sin. Agus ansin tá. Beidh sé, beidh sé éasca go leor mar tá muid tar éis gach rud a dhéanamh, tá sé bunaithe ar caitheamh aimsire arís so beidh sibh in ann an leabhar a úsáid leis an caibidil sin, caitheamh aimsire, ceapaim gur caibidil ehm. 7 atá i gceist, sin an ceann leis an spórt. So, sula dtéann muid isteach rachaidh muid tríd an measúnú. So, tá gach rud ar an OneNote anois daoibh. Táim chun ríomhphost a sheoladh amach chugaibh ar aon nós. So, ar an OneNote tá an scrúdú céanna ag gach rang A, B, C agus D just tá. dath difriúil sa chúlra ag brath ar do rang so just bí cinnte an ceann ceart A agus C tá sibhse ag déanamh an ceann seo agus B agus D tá sibh ag déanamh an ceann eile so feicfidh sibh go bhfuil an léamhtuiscint ansin agus tá cúpla ceisteanna ina dhiaidh so rogha caitheamh aimsire so cén caitheamh aimsire atá acu? so caithfidh tú an Gaeilge a chur isteach ansin. Cá bhfad é seo mar caitheamh aimsire aige nó aici, so cá bhfad atá siad tar éis caitheamh ag an caitheamh aimsire, so bliain, dhá bhliain, trí bhliain, sé mí, sé seachtain, caithfidh tú é sin a scríobh isteach ansin. Cén fáth arb é seo a rogha caitheamh aimsire, so cén fáth go roghnaigh siad an caitheamh aimsire seo, an taitníonn sé leo, an bhfuil siad ag iarraidh é sin a dhéanamh sa todhchaí agus siadsan amach ag obair, an déanann a mháthair nó a athair é sin, níl fhios againn, caithfidh muid féachaint ar sin, agus cé chomh minic agus a cleachtann sé nó sí an caitheamh aimsire. So, caithfidh tú a rá an déanann siad dhá uair sa seachtain, nó gach Luan agus gach Máirt, nó uair amháin sa mí, nó gach tráthnóna, nó pé sonra atá ansin, caithfidh tú é sin a scríobh isteach ansin. Now, feicfidh sibh go bhfuil an next anseo, mar tá. trí beirt le déanamh agaibh so ní ligfidh sé duit dul go next go dtí go bhfuil gach ceann déanta agat. So nuair atá sibh ag líonadh isteach an eolas faoi Laura caithfidh tú freagra a thabhairt do gach ceann agus ansin nuair atá gach ceann ansin ligfidh sé duit dul ar aghaidh chuig Dieter ansin críochnaigh le Dieter agus nuair atá Dieter críochnaithe, sroichfidh sibh, a Elke, agus nuair atá Elke déanta agaibh, em, beidh an píosa ag an deireadh, send me an email agus submit. So ná déan dearmad brú ar submit, sin an príomhrud. Muna dtagann sé tríd, faraor, níl sé déanta agat. So níl aon pointe teacht i dteagmháil liom ag rá, em, go raibh na fadhbanna, caithfidh sibh é sin a chur in iúl dom ar an spota ar an lá. muna bhfuil sé ag obair. Níl aon pointe teacht ar ais chugam an lá dár gcionn ag rá go raibh fadhbanna agaibh, cos ní féidir liom é a réitiú an lá dár gcionn, is féidir liom cabhrú libh ar an lá sin. So le sin ráite rachaidh muid isteach chuig na léamhthuiscintí sin agus beidh mé in ann píosa cúnamh a thabhairt daoibh. So seo an trí píosa atá le déanamh againn. So i dtús ar barr tá Laura againn.

So, tuiscim gur loch é sin toisc go bhfuil sé firinscneach, sin an dative air, rinneamar an dative le déanaí. So, sin an dative air agus an dative ar focal firinscneach, ciallaíonn sé go bhfuil sé der See, sin an leagan firinscneach don focal See, sin loch, cos an focal baininscneach, sin an farraige. So, caithfidh muid bheith cúramach leis na hinscne ó thaobh sin de.

Now, níl seo an freagra atá de dhith oraibh, tar éis cúig bliain bhí mé in ann schwimmen. So tá sé ag déanamh é le deich bliain ach ní raibh sé, bhí sé ag foghlaim is dóigh sa céad cúig bliain so anois is féidir léi tar éis an cúig bliain sin. So ansin, seit zehn Jahren, em,

Dienstagabend und Donnerstagabend. So, le sin déanta, tá a ndóthain agaibh dos na ceisteanna. Bí cinnte gur freagraíonn sibh na ceisteanna uile, a bheidh ar fáil leo siúd, na ceisteanna uile ó gach duine agus gur brúnn sibh ar next, next agus ansin submit nuair atá sibh réidh le dul. So, go n-éirí libh agus beidh mé.